biko ụmụnne m ana m ekene onye ọbụla ama m na ụbọchị taa mara onye ọbụla mma o nwe ihe m sị ka m jụkene ụfọdụ ndị okenye nọ n'ala Igbo ịnụ mmadụ dịka eh, Chief Nnia Nwodo eh, eh, Chief Arthur Eze na ọtụtụ ndị ọzọ ma ndị igwe maka ọ na-abụ a rapụ ụmụazị ha dịka ome ji ọ bụrụ na i mekwarọ ha ha tinye isi ebe dị ha mma ife a ụmụazị igbo gbara ka ụkpaka na-eme ife sọrọ ha ọ dịzie ka ndị iberibe ka ndị igbo bụ o nwere ife m chọrọ ịjụ ụnụ nwa bụ ndị okenye achọrọ m ka anyị wepụ sentiment ana m echeta mgbe eh, Queen Elizabeth the late bịara Naijiria last oge e ji 80 million wee meere ya tii maka ọ bụrọ taa ka a nụbara arụ n'obodo a ee ọ bịa afụrụ m ka ndị ọba si were chọọ oche fụ ka ndị emirs si were chọọ oche mana obi of ọnịcha a kwụbara ya ọtọ ụfọdụ ma oge ife a mere ya aghọta mgbe the videos and the pictures circulate na a kwụbara ya ọtọ that is by the way wee chejuo ee ka anyị wepụ sentimenti na nke onye mere ka anyị ka anyị anyị kwukene okwu ụmụnne na e kechaa n'ama a bata n'obi e kechaa n'obi a baa na mkpuke na mkpuke ife dịka ee sinetọ Ike Ekweremadu yes o nwere ụfọdụ ife o metarọ mma njem o jere ife gbasara akụrụ nwa ya na nwa ọ kpọ wee jee otu e si akọ ọ bụrụ nọ nkata a kpara akpa amarọ m mana nyanwa adị etinyekwa ọnụ n'okwu ndị be anyị as such ọ PDP ka o bu n'ọnụ ebee ka those people nọ mana ka anyị debe nke a n'akụkụ unu afụrụ sinetọ Ike Ekweremadu kịta na ndị obodo a ma ndị sị na ha nwe obodo a ndị ofe mmanụ na ndị ugwu adị ekwutedo okwu ya chaa chaa maka asị akpọrọ nne na-erute ụmụ asị akpọrọ nne na nna na-erutekwa ụmụ ụnụ na-ege ntị o nwere ebe m na-eje nke a nọmba wan apart from sinetọ Ike Ekweremadu ife dịka nwanne anyị nwoke Mr Peter Obi ife e me na 2023 elekshọn ọ kwụrụ ma n'igbo niile ka emere ya agbanyeghị na ọtụtụ ndị igbo nwekwa ndị nọkwa n'other parties o ka a kpọọ ya nọ politiks nke ahụ dị n'akụkụ mana ama m nọ igbo niile ka emere ya n'ụdị na o nwere ife anyị eme ee apart from nke Mr Peter Obi unu fụrụ ife gbasara MNK ife o mere na ife Sunday Igboho me ee kedu ka i si wee fụ ya mana a rapụrụ Sunday Igboho were anyị nwa na-eme object of caricature wepụ sentiment whether na i likere his method of freedom fighting ma na i likere ya ka anyị kwukene okwu Igbo that is by the way barrister Aloy Ejimakor na-ejere ya n'ikpe ọ onye ofe mmanụ kara protest barrister Aloy ọ bụrụgodu na ọ daziri iwu na nyanwa bụ barrister ekwesịrọ iso otu ahụ e si wee treat ya na nwanne MNK Emma e, Okwu Kanu o kwesịrị ọkwa ịma na mkparị ka e nyere Igbo niile ma nke Barrister Aloy ma nke nke Emma nwanne MNK ọkwa ịma na Igbo niile ka e nyere mkparị that is by the way now ana m afụta ife a na ọ two against one maka oge ndị na-achị efi egbu mmadụ ndị Fulani nọ n'ọchịchị ọ dịka anyị na ndị ofe mmanụ ọ na-azọtụ na a na-emegbu anyị na na-emegbu anyị ma two of them na-ally then na-emegide anyị nwa kịta ndị ofe mmanụ abanyego ị fụkwa na two of them na-ally kwa na-emegidekwa anyị nwa ọ dịkwazie ka ọ ka njọ ndị nwa na anyị ka wee relax na be ha na-emepe be ha that is by the way ife m chọrọ ịjụ bụ kedu ife o ji bụrụ mgbe e mere ife WAEC na ọ sọ ndị Igbo ka ọ ka wee metụ ndị ofe ndị ugwu ada agụ kpakam nwechazie mark ndị Igbo na-enwe oge e nwe mass failure na WAEC ọ bụrụkwa nke JAMB o na ọ nke WAEC ọkwa ụnụ cheta ife mere na ọ dị ka ahọ gara aga ka ọ mbido ahọ a ka ife a mere ọkwa ịma na Igbo niile ka ife a mere South East ka ọ ka wee mee affect that is by the way protest e mere EndSARS ọkwa ịma na ọ ndị Igbo bunara ya o nwebe ndị na-emetụsị okwu ndị a aka ndị Igbo bu na EndSARS now nke ahụ dịrị n'akụkụ ka ife o ji bụrụ ee a kpọọ Oduduwa ọ da ese okwu ị ya-afụ ebe ndị governors ha na-enwekwu anthem a na-agụ Oduduwa anthem n'asụsụ be ha ọ bụrọ issue then a kpọọ ndị em gafe ya akpọ Arewa ndị youth ha na-esokwa ekwu ya ọ da abụ issue mana a nụha na Biafra apụtabe ha n'ọsọ ọsọ bịa ebunie ngwa ọgụ kedu ife dị iche n'ife ịtọ a maka mmadụ ịtọ a nọbụrụ onwe ha tupu Lord Lugard na ndị otu ya abịa mee forceful marriage eme ndị okenye anyị ka m na-epresentịrị okwu a that is by the way protest n'ebe a e mere a na-eme agitation ebe a ọ bụrụ terrorism ụfọdụ ndị be anyị esorokwuo kwuo ya n'agbanyeghị na a hijackịrị ụfọdụ mana na mbụ ọ bụrọ otu a ka ọ dị e nwere huge crowd onye ọ na ma na a na-amarginalize anyị ọ bụrọ taa ka o bido mana anyị ama atọ bụrụzie victims yes anyị anyị atọ bụrụ victims after the war wee ruo taa n'ife niile e mere anyị no apology a ka na-akpagbu anyị ọ dị very bold so now em i nene anya fụ na anyị mee protest ọ bụrụ okwu a waste their lives mana ha nwa their own the main terrorists ụwa niile ma nọ terrorists dreaded groups e nwere ha nwa bụzi ndị bandits ha nwa bụ ndị dị forgivable that is by the way ife nji na-ewetasị okwu ndị a first lady na onwe ya etretinigo ndị igbo general ọkwa ịma nọ mkparị ka o bunyere ndị igbo first lady na a ya-anasịsị ha shọpụ dị na Lagos ya na Iyaloja nwa prezidenti nke ada ya nwaanyị ọ na-emekwa nke ya underground o ji wee jewe n'afịa dị na Bini ndị Bini wee gbaka ka ọ na-akọntrol the whole market ịfụrụ ụdị oke anya famili a nwere that is by the way ọba of Lagos kwuru na ọ ya oge a Jimi Agbaje na Ambode zọrọ ọchịchị ọ na unu ya-echeta na Lagos ndị Igbo wee kwuo onye ha ya-atụnyere ọba of Lagos kwuo na ha mee ya ọ kwanye ha na Lagoon no apology wee ruo taa MC Oluomo wee mee nke ya na ọ bụrụ na atụnyehọrọ APC ị ma na ị ya-arapụ Lagos na ị ma-atụ vootu e tibe ụfọdụ ndị Igbo ife o nwee shops ndị e luuturu ọkwa ịma nọ ndị Igbo ka e mee Igbo niile maka mgbe a nara ofu onye oru azụ ọkwa oru niile ka a nara azụ ee pastọ Tunde Bakare afụ n'ebe a na-agba izu wee kwuo na ọ gwana ndị be ha kee ka unu esi lesịa ndị mmadụ ana wee narakwa ha na ọ na unu anarọ ha ego ọkwa ịma na igbo niile ka a na-atageti ebe niile a mere a na-eme demolition ọkwa ịma na ọ sọ ebe ndị igbo bi biko o nweena ndị a kụturu ụnọ ha wee jee jide ndị lesịrị ha ana maka a chọọ ka ori ana kwụsị ka ị na-achụpụ onye e lesịrị ana ka ị na-achọ onye lere ele e were ofu ana lesị mmadụ ịtọ lee ma ebe ekwesịrị ile maka the first onye ori the first ekperima bụ onye lere ana na wrong place maka ọ bụrụ na onye nwa ọ the rightful owner of the land with the documents gọọmenti ama akụtu ya kee ife a ya-eji wee were swamp n'agbanyeghị iberibe ndị be anyị o ee agbanyeghị iberibe ụfọdụ n'ime ha ndị money miss road mana ka anyị wepụ sentiment dịka nsi wee kwu ka anyị kwukene okwu a kee ife a ya-eji wee rapụ onye lere ana illegally jee kụtuo megide sọsọ ndị ndị ndị ndị goro ego lụchaa ma ụlọ gigantic buildings a na-akụ a na-akụ ma ngwa afịa dị na ya ị na-afụ acrimony ị na-afụ animosity ị na-afụ greed ụmụnne m ife nji wee tụpụtasị okwu ndị a bụ ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ ọ ya ka nji wee tụsịa fa wee sị ndị okenye anyị zakerenụ m ajụjụ a ọ na ọ bụrụ igbo niile ka a na-enye mkparị a kedu responses ndị okenye anyị n'ife a kedu mgbe anyị nwee ike kwụrụ n'ụkwụ anyị na-abụ a na-achọ ikpe ikpe nwanne anyị nwoke ka anyị wepụkenenụ oke bitterness ka anyị wepụ oke divided a you know anyị adịkwa divided across the lines ma religious ka anyị wepụ kene ya gbakọ aka ọnụ who is who in Nigeria kwesịrị ịpụtasị ka okwu a bie ọ bụrụ na arụ niile o mere ka iwe na-ewere gị ghasị ya n'akụkụ ọ pụtazie ka a gwa ya ọ bụrụ n'ụlọ nga ka ọ ya-anọ were mee correction ọ bụrụ n'ụlọ nga ka ọ ya-anọ mmadụ ndị bitere effort ya ka ọ ya-anọ ma na ọ bụrọ ife o zubere na mkpụrụ ọ kụrụ mịrị mkpụrụ ọjọọ whichever way i si wee paint the picture nya pụtakene n'ụlọ nga tupu e wee gbaziere onye ọ bụ tupu e wee tụba alo way forward anyị ama anọ in perpetuity na slavery ife m na-ajụ ndị okenye ka m na-ajụ ajụ anyị aya-atọ na slavery in perpetuity nye otu a ka anyị anọzi ụmụ ụmụ ndị ofe mmanụ ya-achị anyị ụmụ ụmụ ndị na-ehu ehu anyụ mamịrị ndị ugwu na-aṅụ mamịrị efi ya-achị anyị mba Igbo mba Igbo ofu ụbọchị ife niile a ya-ebi ofu ụbọchị ọ ya-ebi ọ nya ka m na-ekwu okwu ndị men of God achọghị ikwu okwu maka ife gbasara Trump a na ife ọ na-eme ma na Christians a na-ekwu okwu ya na ọ ndị Igbo dominate na Christian na Christian religion Igbo dominate Igbo ka na numbers ha nwe nwe the numeric strength so achọrọ m ka anyị jee na comment section tụta alo kedu way forward ka e ka anyị esi wee kwudo nwanne anyị nwoke a passịa judgment ya against him kedu ife bụ the next thing ama m na e nwe ndị nọsị abroad na-amanye okwu ọrụ na-eme ka effort onye nye aka dozie nke mmadụ Chukwu edozie nke ya ikwu amarọ ibe ezi ya zisanụ ihe onyonyo a aha m brother Paul Chigbo ka emesịa The best of all.